aa kalatatu inachoka kumudzi ku Malawi obwande mukuti chani achimwene muli bwanji ife kuno tonse tili bwino masiku akumapita basi monga muja takhala tikunenera muja achimwene kunjaku nde eh Kukutentha. Ndikudziwa nthawi ya dzinja yayandikira amwene. Nkhawa yathu ikumakhala pa mchere wa m'nthaka kuti kaya ndiye ziyenda bwanji ulendo uno kaya. Ndayamba tsopano kumada anthu amene akhala akutitsogolera nkhani ya zaulimi. Amayenera kwa nthawi ndithu azitikonzekeretsa kuti nthawi inayake idzafika. Tidzayenera kuti tizidalire tokha ku nkhani ya feterezayi. Koma aa! Moyo wodalira si wabwino amwene. Pano pa ife manja ali m'khosi. Sitikudziwa kuti zitithera bwanji. Mundilole ndisanapitirire ndi kalatayi lero, ndivulire kachipewa basi zomwe zija za khweze zimayenda bwino kwambiri pakati pa Blantyre, Lilongwe ndi Mzuzu. Ukakwera basi za khweze, umakhala kuti sunabetse amwene. Makono zija zoti ayi tikakwere ma transport pa Kameza kapena ayi tikukadikira kukupa magalimoto pa Thanki, zimene zija anthu ofuna kuyenda kwabwino samapanga. Samapanga nawo zimene zija amwene, n'zopweteketsa. pepanitu eti kalata ikungoyamba ndi milandu basi kuyamba ndi kudandaula za fetereza ndikudziwa mwina ukumanena kuti koma obwande nkhani zamalimidwe nde mwalimbana nazotu m'masiku amenewa mukanasiya unduna wa zamalimidwe achite ntchito yawo pepani zomaonekadi ngati ndalimbana nazo nkhani zamalimidwe pena ndekha ndimamva chisoni ndi magwiridwe a ntchito timangofuna anthu achite zolondola basi Mukudziwa inu kachuma kathuka konse kamatsamira kwambiri pa ulimi. Wina aliyense wogona ku nkhani ya ulimi umadziwiratu kuti akufuna kutivulaza, akufuna kutiyendetsa mbulanda uyo. N'chifukwa chake nthawi zambiri tikamakamba nkhani ya za ulimi obwantasa ife timakhazikikapo. Mmene zinthu zake zikuyendera kuno achimwene chaka chino zimadzaoneka kuti ena ake ndithu amapangira zinthu mwadala. Akudziwa ulimi kwathu kuno ndi chuma ndipo cholinga ndi kusokoneza chumacho. ndimamuuza namagetsi wangayu kuti ndithu kwathu kuno anthu akuchita chilichonse choonetsetsa kuti zinthu zifike poyipa ndipo wina wake aoneke kwambiri kuti wafoyira zimenezi ndi zimene zakhala zikumatipweteka amwene tsoka ndilo makosana aha alliance ndiye nkhani yopanga ziganizo paja ikumakhalanso yotenga nthawi kwambiri pomadzapanga ziganizo wina kumakhala kuti waononga kale kwambiri mtunda wautali ndimalingalira za nkhani ina yake ya mkulu wina wake maphang'ombe imene idachitika kuti kaya zaka za m'mbuyomo mmene agogo athu anansani ankatifotokozera nkhani imeneyi ankachita kuyikometsera sindidziwa kuti kodi idali yoona kapena inali imodzi mwa nthano za agogo anansani koma nkhaniyo imati m'mudzi mwina munali mkulu wina wake wachuma kwambiri dzina lake maphang'ombe adali ndi chuma chochuluka aliyense amamusirira Koma vuto lidali limodzi, anali munthu waphuma kwambiri pochita zinthu. Maphang'ombe. Anapatsidwa dzina la Maphang'ombe chifukwa kumbali yoti adali mlimi wamkulu, analinso mlenje, amapha nyama ndi mfuti yake. Kotero kuti anthu akakhala kuti ali ndi ng'ombe imene ikufuna kuti iphedwe, amamuyitana Maphang'ombe, ndi mfuti yake amangoti pho! Basitu ng'ombeyo imvekere salisali, salisali, kenaka zii! Kudabwera mzungu dzina lake Jones m'mudzi mwa achina Maphang'ombe. Jones anabwera ndi anyamata ake akuthwa kwambiri pakamwa. Anabwera ngati mzungu wa tchalitchi. Koma chodabwitsa chidali choti tsiku lina adalengeza kwa anthu kuti akugula anyani pa mtengo wa K100,000 mmodzi. M'mawa wotsatirawo, ndiye anthu adasonkhana mwaunyinji kwabasi panyumba pake, atanyamula anyani. Jones adatenga ndalama ndi kuyamba kugula anyani. Anagula anyani 28 tsiku limodzi pamtengo wa 100,000 nyani mmodzi. Anthu sanafunsenso kuti kodi anyaniwa akukatani nawo komanso n'chifukwa chani akupereka zindalama zambiri chonchi pa anyani. tsiku limodzi kuononga K2.8 miliyoni. M'mawa mwake, anthu anakagwira anyani onse munkhalango kubwera nawo. Onse pamodzi adalipo 52. Mzungu Jones sadawiringulenso ayi. Anangotulutsa K5,200,000 kuwapatsa anthu ogulitsa anyaniwo. Koma ndiye kunali nthungululu kuti apa ndiye zinthu ndiye zayenda kwabasi. Anyani m'phiri adayamba kusowa. Anthu adayamba kuyenda mtunda wautali kufuna kukawapeza anyani kuti akagulitse kwa mzungu Jones. Tsiku lina adalengezanso mzungu Jones kuti tsopano wakweza mtengo, m'malo mogula nyani mmodzi pa mtengo wa K100,000 adzigula pa mtengo wa K200,000. Hey! Anthu adakondwa kwabasi. Koma anyani ndiye anali atatha. Akadachita bwanji? Ena akawapeza kuti? Maphang'ombe adali mmodzi mwa anthu amene adakopeka kwabasi kuti, Aa! Apa ndiye basi, kuli kupha makwacha. Usiku wina kunyumba kwa Maphang'ombe kudafika anyamata kudzamuuza kuti mzungu Jones akugula anyani pamtengo wa 200,000. Anamuuza kuti iwowo anali nawo anyani ndipo akhoza kumugulitsa pamtengo wa 150,000 kuti iyeyo akagulitsa kwa Jones adzipeza phindu la 50,000 pa nyani wina aliyense. A Maphang'ombe sanaganizenso kawiri katatu. Ndalama zinali zitawazunguza mutu. Anawawuza anyamata akabwere ndi anyani onse amene anali nawo. Ndiye anabwera nawodi anyamata anyani kudzagulitsa pa mtengo wa 150,000 kwacha mmodzi. Analipo anyani ndithu okwanira 100. a maphang'ombe anawasunga mu khola usiku umenewu tulo sanatipeze sadagone poganizira makwacha ochuluka amene amakapha tsiku lotsatiralo akapita ndi anyaniwo kwa mzungu jones mmene kumacha mmawa wa tsiku lotsatiralo anali atafika kale pa nyumba ya mzungu jones ndi anyani 100 koma mnyumba munali mbee opanda loko ndi katani yomwe anali odabwitsika maphang'ombe mzungu jones wapita kuti adafunsira anthu oyandikana nawo ndi amene amamuwuza kuti iyi mzungu jones ndiye wasamuka ndi usiku ndi anyamata ake omwe wapita Kumene walowera sakudziwa. Apa ndi pamene Maphang'ombe maso anatseguka tsopano. Anazindikira kuti Mzungu Jones anabwera m'mudzi kudzamubera chuma chake. Anazindikira kuti anyamata adabwera ndi usiku aja kudzamutsatsa anyani adali anyamata ake omwewo a Jones, Mzungu, ndipo anyani ake anali omwewo amene anthu a m'mudzi amapita kukamugulitsa Mzungu Jones. Sanakhulupirire Maphang'ombe kuti akhoza kumuponda moteromo, kumugulitsa anyani ochuluka, ndalama zake ndi kubetsa. A Maphang'ombe, atatopa nawo kudyetsera anyani 100 adangovomereza kuti basi ndachitidwa two finger poyerayera, anyani anawasiya adzipita kunkhalango. Nkhani ya Maphang'ombe ndaikumbukira chifukwa cha anthu a ku unduna wa zaulimi kuno akuti kaya anapereka ndalama kwa dobadoba wina kaya kuti awapezere fotereza ndiye monga mzungu Jones anthu anathawa ndi 750 miliyoni kwacha anabanduka nayo panopa monga maphang'ombe uja tikudikirira kuti atulukira anthu adatenga ndalamawo atibwezere ndalama zathuzo anthu ake zinthu zake amazitengera chibwana kwabasi zoona kutichita two finger kutibera ndalama ngati mu limbe munthu wa mu butchale zoona lero lino basi tili nyontchwa kwathu kuno kumadikira mzungu atibwezere ndalama zathu ndalama zochuluka chonchi adaloleza ndi ndani kuti zituluke ziperekedwe kwa madobadoba koma zoona tidzigwira ntchito ndi madobadoba zoona mmesa kodi mmayiko timatumizamo akazembe chidachitika ndi chani kuti mpakana anthu ena ake afike potiponda bwanji sidatume akazembe mdziko limenelo kuti achite kaye kafukufuku kwa wabutchale amene tidampatsa ndalamayo kuti atigulire feterezayo komanso fetereza timakagula mu butchale inu zofotokozaza kuti ayi tikuyembekezera mzungu kuti atibwezere zathu zimenezi ena ake amayenera akhale atachotsedwa nazo kale ntchito ayikidwe pambali wina wake ndithu sakugwira ntchito yake bwinobwino akuwanamiza abwana wina wake atipweteketsa shuwa Ujeni koma makosana aku Mwanza amangireni sitediyamu komanso msewu wa Blantyre bypass musatiyiwale mabwana. Ndatha ine wanu kuno kumudzi ku Malawi abulande aku Nyasalande sunga mpenzi